Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelenkelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan. an balimamuso ayisa ture bɛ yen nɔ n bɛna ale wele ale bɛna plateau sanfɛ o don n'a sɔrɔla tan b'aw bolo an bɛna kuma musow ani togoda ani du ani sɛnɛ ani sɛnɛ sunguma fangama an bɛna kuma o dɔrɔn de kan donc o don kɔni kuma fɛn fɛn b'aw kunna o kan ja aw bɛna fɔ ni ala sɔnn'a ma an balimamusow bɛ lamɛnni la d'accord i kɔni fo i folen don karamɔgɔ christian toye nba

an bɛ ka émission min kɛ mɔgɔw kan ka da a la k'a fɔ ko n'an bɛ émission min kɛ o kɔrɔ ko an ye baara daminɛ ka ban mɔgɔw bɛ ka nin bio intensif nin pratike epi ne ye mun kalan ekɔli la laban na o ye ka siw dilan donc ne bɛ se nakɔsi dilancogo la ne bɛ se an bɛ fɛn min kɛ to ye a ka kɛ kaba ye a ka kɛ ɲɔ ye ne bɛ se ka si dilan epi mɔgɔ mɔgɔ kan ka fɛn min faamuya c'est que an bɛ ka fɛn min dun a caman tɛ na ka bɔ farafinna a tila bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ kɔrɔ ko fɛn min wolola yɔrɔ wɛrɛ a kan ka wagati dɔ de sɔrɔ walasa a ka se ka an ka tile n'an ka ji an'an ka kɛcogo faamuya o de bɛ wele tubabukan na ko selection ne ka ne ka kalan ne ka baara fan bɛɛ fanba bɛ kɛla o de kan ka fɛnw selectionné ka ka fɛnw reproduit a ka kɛ ka kɛ yiri ye ni greffage ye ne bɛ se o bɛɛ la mɔgɔ caman bɛ se o la mais mun ka

sɔn n'a ka suturaw ye an bɛ an y'o baara daminɛ mm, an tila karamɔgɔ siaka ani karamɔgɔ sila mm-hmm. ani an ye ferme école min kɛ mm-hmm. an bɛ ka siw labɛn mm-hmm. donc mɔgɔ min bɛna formation ta ni ala sɔnna n'an garisɛgɛ ɲɛna an bɛna se ka si u fana ka se ka essai kɛ Ah, donc a si in nana ka bɔ Autriche. Mhm. Mm, ah, an y'a lafalen eh, san kelen san fila mhm. Bamakɔ yen nɔ. Eh, donc n'olu degela eh, sisan an bɛ kariya k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma u mhm. k'a essayer k'a furancɛ ye. a bɛ kɔmi bagan i bɛ bagan bɛɛ kelen san bagan min den wolola i fɛ o de kɛla i yɛrɛ ta ye mun bɔra yɔrɔ wɛrɛ f'a ka dege i ka yɔrɔ la mɛ min wolola i ka yɔrɔ la o degelen bɛ ka ban o ye an ka ta de an b'a bisigi k'a fɔ o baara mun kɛlen filɛ nin ye o bɛna kɛ badabada hɛrɛ sabula fɛn mun kɔnɔrɔgan tun bɛ malidenw na o de tun ye siko ye ɔ ni si ɲumanw sɔrɔla hali n'a sɔrɔla a bɔra yɔrɔ wɛrɛ k'a ladege an ka banda la k'a lakolokolo ani ka mɔgɔw ladege a baara kɛcogo la walasa an bɛ se ka si ɲɛnamaw sɔrɔ ni ala sɔnna ma an bɛ se k'a fɔ o ye ɲɛtaga de ye donc don nataw la karamɔgɔ sila ani shaka keyita an ni olu fana bɛna kuma siko kan eh, surtout si dilancogo eh, ni wagati ye labɔli kɛ ni karamɔgɔ sedu to ye ni a fana bɛ a masɔrɔ n'a bɛna studio la ubiyɛn ni a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ an bɛna baro kɛ siko fana kan walasa ka ɲɛfɔli k'ale kan kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamu siko ye min a gɛlɛya banna a nana cogo di sabula si dɔw tun b'an bolo ne yɛrɛ fitininnama ne tun y'olu ye bi bi na si caman tununna bɛlɛdugu mara la ka taa jitumu mara la ka taa eh, sikaso mara la si dɔw tununa nka si dɔw bɛ yen hali sini makɔrɔba dɔw bɛ yen olu ka siko u b'a u tun bɛ si bɔ bɔ cogo min na u b'a bɔ bɔ cogo kelen na walasa an ka si kana tunu nka kɔnɔrɔgan min b'an na sisan nɔ e ka nin hakilina in de bɛna o kɔnɔrɔgan in ta ka bɔ an na ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu de kɛ nin baara in ka kɛ badabada baara ye karamɔgɔ sedu mm. i ye christian ka nin kuma mɛn wala ko si minnu bɔra ale bolo tubabu dugu la a bɛ ka a kolokolo an fɛ yan walasa a ka dege an ka kilima la donc n'a ye bayɛlɛma ko fila ni saba ɲɔgɔn na kɛ a bɛ sɔrɔ ka bila mɔgɔw ka bolo kan walasa mɔgɔw ka si ɲuman sɔrɔ wala siko jɔrɔ min tun b'an na e n'i y'a jateminɛ jɛnatigɛ kɔnɔ dɔw nana olu bɛ ka an ka si latunu nka ale nana ale bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa an ka k'a lanimaya k'a lakuraya wala donc vraiment an bɛ se k'a fɔ nin baara in christian to ye an b'a fo nin baara in na kosɛbɛ nba ni dakuruɲa fila b'i bolo k'a fara a ka nin kuma in kan Nin jɛmukan labɛnna nakɔ biw an'a baaraɲɔgɔnw fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn